Cuireann léann na drámaíochta, na scannán agus na hamharclannaíochta de chuid na hArdteistiméireachta le réimse na n-ábhar praiticiúil bunaithe ar na healaíona atá ar churaclam na Sraithe Sinsearaí. Tugtar an t-ábhar nua seo isteach i gcomhthéacs na Sraithe Sinsearaí athfhorbartha. Tá sé mar chuid de chuspóir agus d'fhís na Sraithe Sinsearaí, a bhfuil sé mar aidhm aige leanúint ar aghaidh ag cur oideachais ar an duine ina iomláine, cabhrú le gach scoláire a bheith níos saibhrithe, níos rannpháirtí agus níos cumasaí, cabhrú le scoláirí teacht a bheith acu ar thodhchaíochtaí éagsúla, freastal ar chuspóirí comhchoiteanna chomh maith le cuspóirí aonair. agus cabhrú le gach scoláire a gcuid eolais, scileanna, luachanna agus meonta a fhorbairt tuilleadh. San ábhar seo, fiosróidh agus gheobhaidh na scoláirí blaiseadh de shaol na drámaíochta, na scannán agus na hamharclannaíochta. Tá foghlaim i léann na drámaíochta, na scannán agus na hamharclannaíochta praiticiúil agus feidhmeach. Beidh deiseanna ag scoláirí comhoibriú, pleanáil, forbairt, léiriú agus meastóireacht a dhéanamh ar a gcuid oibre féin chomh maith le freagairt go criticiúil d'obair daoine eile. D'fhéadfadh léann na drámaíochta, na scannán agus na hamharclannaíochta doirse a oscailt do go leor gairmeacha spreagúla agus fiúntacha, lena n-áirítear poist in amharclanna, stiúideoanna scannán, rialtas, eagraíochtaí deonacha agus i gcúrsaí oideachais. Tá an t-ábhar deartha le haghaidh 180 uair a chloig ar a laghad d'am teagmhála ranga thar dhá bhliain. Tá trí shnáithe idirnasctha i léann na drámaíochta, na scannán agus na hamharclannaíochta. Is é atá iontu sin an próiseas cruthaitheach, próiseas na Freagartha Criticiúla agus tascanna cruthaitheacha feidhmeacha. Déanfaidh scoláirí trí thasc chruthaitheacha fheidhmeacha, eadhon, píosa amharclannaíochta a chruthú atá á thiomáint ag ensemble, sraitheog scannáin a dhéanamh, agus píosa amharclannaíochta nó gearrscannán a dhéanamh. Le linn an chúrsa, forbróidh agus úsáidfidh gach scoláire punann mar thaisce smaointe, lena gcuid foghlama, machnaimh, meastóireachtaí agus anailísí a dhoiciméadú. Beidh réimse do fhreagraí scoláirí sa phunann freisin, a bhaineann leis na scannáin agus na taibhléirithe amharclainne atá feicthe acu. Beifear ag súil go rachaidh an scoláire i ngleic le léiriúcháin scannáin agus le taibhléirithe amharclannaíochta thar réimse leathan seánraí, tréimhsí, stíleanna agus foirmeacha lena n-áirítear i réimsí sonraithe na foghlama. Beidh réimse 1 leagtha síos agus roghnóidh múinteoirí réimse 2 dá ndeoin féin i gcomhairle lena gcuid scoláirí. Conas a dhéanfar measúnú ar léann na drámaíochta, na scannán agus na hamharclannaíochta le haghaidh deimhniúcháin? Tá dhá ghné mheasúnaithe ann, scrúdú scríofa agus comhpháirt mheasúnaithe breise ina bhfuil tionscadal an chruthaitheacht i gcleachtas léann na drámaíochta, na scannán agus na hamharclannaíochta. Beidh 50% de na marcanna sa tionscadal an chruthaitheacht i gcleachtas agus is ionann an scrúdú scríofa agus 50% de na marcanna. Beidh an scrúdú scríofa ag an Ardleibhéal agus ag an nGnáthleibhéal. Beidh an Tionscadal an Chruthaitheacht i gCleachtas, an Comhpháirt Mheasúnaithe Bhreise, bunaithe ar achoimre choiteann. Is é Coimisiún na Scrúduithe Stáit a dhéanfaidh gach comhpháirt mheasúnaithe a shocrú agus a scrúdú.